amayi ndi abambo masana ano tiye tipemphere kuti tione ziwiri zitatu zimene ambuye atha kutipatsa mu umboni uwu umene ndifuna ndiulongosole kuti iwe m'bale umve udziphatikana ndi yankho la zimene unafunsa kuti kodi ziwanda zili ndi malo ake enieni amene zimakhala ndimati ndinene kuti ee kayankhidwe kanga nditero malo okhala ziwanda mchingerezi amatchedwa kuti shrine place koma tikalowa m'malemba amawatcha kuti malo okwezeka malo apamwamba kapena kuti misanje malingana ndi kulongosola kwa buku la numeri chapter 33 verse 52 mawu amenewa tikawapeza komanso simokhamo ndi malo ambiri m'baibulomu amene amafotokozera za misanja kapena kuti malo okwezeka amenewa anayikizidwa ku dziko lapansi ngati malo amene ziwanda zimakhalako mwa njira ina ndimafuna ndikudziwise m'bale komanso dziko kutitu pansi pamene timakhala pano ziwanda zili ndi malo acheache amene zimakhala zimatuluka kumeneko ndikumabwera kudzagwira ntchito kudera kumalo kunyumba kapena ku mtima wa munthu koma sizimangokhala wamba pakati pa dziko zili ndi kumene zimasonkhana pamodzi mu umboni wanga ndikufotokozera ndidafotokozerapo za bermuda island kumene ndidadzafotokoza kuti ine ndinafikako ndi maso anga ndipo pa chilumba ichi ndinapeza kuti pali kalikulu kangachepe kamdyerekezi kumagona ziwanda zambiri zimene zakhala zikuonetsera zizindikiro zache pakati pa dziko lapansi kwa anthu amene akhala akudutsa dera limeneli angathirire umboni kunena kuti pa chilumba cha bermuda island ndi chilumba chosausa kwambiri chimene pali umboni okwanira wonena kuti pa bermuda island pa ziwandazi zimakhalako mbiri ya malo amenewa amene ndikukuyankha m'bale wanga kuti tili ndi malo amene ziwandazi zimakhalako ndikuyambira pa bermuda island koma ngati ukufuna kulowa m'bible supeza nkhani ya bermudayo koma upeza malo amene amatchedwa kuti misanje kapena kuti malo okwezeka amene bible lawatchula maulendo mwina osachepera 36 m'baibulo amatcha kuti malo okwezeka kapena kuti misanje amenewa ndiye ma shrine place amene mdyerekezi amakhala ndi shrine yake malo ake likulu lake pokhazikika pake dwelling place imene amachoka pamenepo ndi kumapita kukagwira ntchito ku dziko lapansi ndiye ndikuyamba m'bale wanga kapena kulongosola uku kumveke mkati mwa inu nonse amene mukundimva kuti malo oyamba kupezeka ku dziko lapansi amene maso anga ndidawaona mu zaka 17 zimene ndatumikira satana zoona ndi maso osati zakumva ndidakaziona ku bermuda island kapena kuti bermuda island sitima zokwana pafupi 650 zinasowa zaka zambiri zimene zapita mbuyozi kusowa zitanyamuka koma ndikusochera ku dziko lapansi pafupifupi sitima zokwana 50 komanso ndege zokwana 20 zidasowanso pa chilumba chimenechi cha Bermuda Island. Okondedwa, kuchokera mu 1911 kufika ngakhale mu 1918 ndege ina kapena inanso inasowanso pa chilumba chimenechi. Pali sitima zina zomwe zinkangoyimitsidwa popanda zifukwa, mwachitsanzo, sitima ina mu 1503 pa chilumba chomwechi cha Bermuda Island inayimitsidwa kwa maola pafupifupi 51 ndiye kuti mukuwerenga masiku pamenepo amene ndege jeni sitima zimenezi zinayimitsidwa now izizi ndi rekodi komanso mbiri ya zochitika pa chilumba chimenechi chotchedwa bermuda si malo awamba ayi ndi malo oti alipo komanso zochitika za pamenepa Zilipo ndithu, ndipo ziwanda zili ndi malo amene zimakhala. Ndikuyankha funso limeneli kuyambira ndi zimene ndidaona ndi maso. Kwawo ku malikulu amene katunduyu wotchedwa ziwanda zimatha kusonkhana malo amodzi nkuyamba kugwira ntchito zawo. Choncho musakayike okondedwa kunena kuti pamene buku la efeso chapter number 6 kuyambira vesi yake number 10 11 12 amafotokoza kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu apa paulo akutipatsa chitsimikizo chonena kuti zimene paulo ankaona mwina ndi zimene atumiki ena simudaone koma mwina ife anthu amene tidalowako chipembedzo cha satana nkutuluka tili ndi maumboni ndipo tidaziona tingamuvomere paulo kuti kunja kuno kuli maukulu ndi maulamuliro amene maso athuwa samaona kotero kuti ziwandazo zakhala zilipo ku dziko limeneli kugwira ntchito yake Munthu angakhale ndi chikaiko kapena kukana kuti ayi sizofunika izi ndipo sitifuna kumva nkhani zimenezi. Ndi zoona abale, kumva izi sizofunika kwenikweni ayi chifukwa tili ndi zimene timayenera kuphunzira zimene ndi mau a Mulungu. Koma nthawi zina ndi bwino kudziwa mdani amagwira bwanji ntchito nanga tingayende bwanji kuti tiipambane nkhondo ya nthawi ya pansi pano. Umenewu ndi umboni oyamba umene ndingakufotokozereni za malo amene ine ndidakaona kuti ili lidi ndi likulu la ziwanda limene lili pa Bermuda Island. Okondedwa, munthu mwina amafuna kumvesesa bwinobwino nkhani imeneyi kuti kodi m'malo amenewa mukamanena za beremuda mumanena kuti mukufuna kutiuza za chani kwenikweni ichichi ndi chilumba chilipo khala ngati chili m'manja mwa dziko la britain ngati si america koma ndi chilumba choti chilipo tamverani kalekale analipo munthu dzina lake juane beremuda amene anachita discover malo amenewa Juane Bermuda ndi a known person tikhoza kunena choncho Juane Bermuda anali pafupifupi 33 degrees satanist amene anali ndi kuthekera konse kolankhula komanso kuyanjana ndi ziwanda anali munthu woyamba kupezeka pa chilumba chimenechi kotero kuti mmene masiku amapita iyeyi natuluka pa chilumbachi kukatenga mkazi kunja ndi kumubweretsanso pa kachilumba komweka anayamba kubereka ana kotero kuti anthu akamanyamuka tsopano kukwera sitima kufika pa kachilumbaka amakampeza juan bermuda kotero kuti kachilumbako kanayamba kutchedwa bermuda si pokhapo anali ndi mwana wamkulu ameneyi woyamba amene adampasa dzina lakuti hamilton kotero kuti kufika lero chilumbachi ndi tawuni ndi dziko palokha ndi mzinda paokha ali ndi mahotela ali ndi mabwalo ali ndi zipangizo zonse ngati kadziko ndithu pamene pali nthakapo anthu adamangapo kufika lero koma ali ndi maango ena mtimakona mwina mmene munthu samafikamo mwawambawamba so tamverani bermudayi likulu la bermuda limatchedwa kuti hamilton city kotero kuti ngati mukupita mu capital city ya bermuda imatchedwa hamilton apapa ndiye kuti muli ndi chithunzi chokwanira cha kadziko kameneka kuti kalipo koma tsopano maango ake mu nyengo imene ife timatengedwa kukayikidwa pamenepa ndiye kuti mumagona mu capital citymu koma tsopano imafika nthawi yakuti amene mukuyenda kukumana ndi ziwanda simumangokhala mu citymu mumatuluka kukayima m'mbali mwa nyanja ndiye m'mbali mwa nyanjamu tsopano ndi mmene mumakayamba kuonekera zizindikiro za cholinga chimene mwabwerera ziwanda zija zimakuchitani welcome chifukwa inuyo sikuti mukukangoweza nsomba koma muli ndi kuthekera konse muli kale ndi madimoni amene muli nawo inu amene akuchita invite madimoni apanyanja ndipo amakuchitani welcome ndi kukupatsani transport yodabwisa yapanyanjapa imene imakupititsani kozama kwa zilumba zimenezi, kumene tsopano kumakhala kumdima kwa madzi kosapitika bwino, kumene makosana awa amazungulirako ndi kukhalako. Zimakhala mmenemo, m'madzimo, zimatuluka kukhala m'mbali mwa nyanja ndi kutumikira zimene zingafune. Ndi zamphamvu. Ndiye area imeneyi imakhala yamphamvu ndi yoopsa kotero kuti ngakhale mumlengalenga mphamvuzo zimapita pansi zimapita pamwamba pa madzi zimalowanso ngakhale pansi pa madzi nde area yonse imakhala kuti ili ndi shock ya ziwanda zimakhala ndi zimene zimafuna kuchoka ku anthu zimatuluka kukhala m'mbali mwa nyanja osaonedwa ndi maso a umunthu popeza iyi ndi mizimu i- awawa ndi angelo akugwa amene saoneka wamba ndi anthu koma izozo zimatha kumaona anthu mbali mwa nyanjayi amene amapita ku maholiday ndi zinthu zina zotero zinthu zodabwisa zimathanso kumachitika m'magombe ozungulira hamilton city pa bermuda triangle tamverani makosana koma kuchoka apa tsopano kuti mukupita deep m'madzi a bermuda triangle ndi kumene tsopano ife tidakaona kuti limeneli ndi likulu lenileni kapena kuti ni mbali ina imene tingamuvomere munthu lero kufunsa kuti kodi ziwanda zimakhala kuti imene iyi ndi shrine place ya makosana amenewa sono zizindikiro zake maiko anaziona america inaluzako ndege germany inaluzako mabwato russia inaluza mabwato uh, britain idaluzako zinthu zosiyana anthu anapita ngakhale mukaunika pansi pamadzi ozungulira bermuda island ngati mukufuna mumchenga mukapeza kuti muli zisulo za sitima zimene zinamizidwa zinathera mmenemo mukapeza kuti muli miyala ya mtengo wapatali imene munthu sangathe kukatenga muli zisulo zimene zitatengedwa kusungunulidwa ndi golide koma munthu sangakatenge zidamira pamenepo masiku a zaka za mbuyomo mumaoneka zigaza ndi mafupa a anthu amene adaola osayandama koma anamizidwa pansi adathera pomwepo zinthu zosiyanasiyana zakhala zikuonekera ku zilumba zimenezi za bermuda m'bale wanga ndikutsimikizire kuti zoonadi kuli malo otchedwa mashrine place amene bible likuwatcha kuti malo okwezeka ichichi m'bale wanga chikupase kuyankha kwanga kovomera kuti ee ziwanda zili ndi malo ku dziko lino lapansi tiye tipite m'bale mopyola kuti tiyambe taona kaye malemba ndipo ndi bwino kuti iwe ndine tiyambire ku numeri chapter number 33 vesi yake ya namba 52 pamenepa tiyambire vesi yake ya namba 50 kuti iwe umvese aisraeli aziphatikiza azipi- azipitikitsa eni dziko la kanani sukumva kapena ine sindinawerenge bwino ndikuwerenga mutu musanatsike kuyambira pa vesi namba 50 vesi yake ya namba 33 dziko iwe wandifunsa ndi iwe amene ukumvera amene ukucheza ndi satana umve baibo pano pamutu likunena kuti aisiraeli adzipitikitsa eni dziko la Kanani. Mumve pamenepo, chifukwa mwina mungaganize kuti Malawi ndi yanu, mungaganize kuti Zomba ndiye kwanu, mungaganize kuti kwa Chisapo nkwanu, munganene kuti ine kwathu nkwakuti. Mudzimva ku dziko lapansi musadakhale inu, ku dzikoli kuli malandirodi. zizimveka zimenezo dziko lililonse limakhala ndi malandirodi dera lililonse limakhala ndi malandirodi mumve pano musadayambe kukhala kumaloko mizimu yoyipa ziwanda zija zidathamangitsidwa zija zidali zitawinawina kale malo zatenga kale maiko Ndiye pano ndimafuna ngati mungandimvetse bwino bwino ndi kuperekera umboni wa zimene tidaona ndi maso za ntchito ya ziwandazi ndi kufotokozera pano kolingana ndi mawu ofananafanana ndi amene mwapeze apa kuti ndithe kuagawa bwino. Ndiye ndikuyamba kugawa kunena kuti Ngati pamudzi panu mulipo anthu 20 ndiye kuti m'mudzimo pafupi 400 demons nazonso mudzi wawo ndi omwewo. Ngati kwanuko kumene mudachoka inu kaya ndinu atsogoleri kaya ndinu mbusa kaya ndinu munthu wamba kaya ndinu munthu ongopemphera munthu woyera mtima inde koma ngati udachokera ku balaka ndikungoyerekeza pamudzi pako pamene unachokerapo ngati pali anthu 40 mudziwe kuti 120 demons zikulamulira dera lililonse ndiye kwawo anthu amenewa ndi malandirodi dziko limene timakhala li makosana lili ndi eni ake malandirodi amene amachita kilemo kuti ndi lawo iwo amanena kuti tamverani adanena kuti tsoka mtunda ndi nyanja chifukwa oyipayo watsikira komweko ife tatsika tinatsika ndiye tili ku chipembedzo cha satana amatiphunzitsa kukhala ndi ulamulo ku nthaka ino kuti nthaka iyi musamayiope amene amakhala mwa anthu ndi alendo tiyenera kuwalamula tiyenera kuwauza zochita tiyenera kuwauza kuti adzipita ziwanda zim- zi- zimauza kopita anthu amatipasa ma structures amene tingalumikizirane ndi ziwanda zapamudzi zimene zikugwira ntchito m'mudzimo ngati ma landlord Mwina mumakhala odabwa kuganiza kuti anthu ochokera ku mudzi wakuti, nthawi zonse kuti muyende mu mtendere zimakhala zokanika, kuti muka- mu- mubooleze mukaona kuti zikulephereka chifukwa chani? Inuyo munabadwa monga munthu, inde, nimukhala m'mudzi wa uje, village hedimani ujeni, chakuti chakuti uje, mumakhaladi pamenepopo. Komano dziko mumakhalalo si lanu, lili ndi eni. Eni akewo amaikako likulu m'mudzimo limene limatchedwa kuti shiraini m'Chizungu kapena m'Chichewa malo okwezeka, kotero kuti ulamulo wa pamudzipo, ulamulo wa malowo ulamulo wa bomalo ulamulo wa dzikolo umayendera ndi mphamvu za satana mdierekezi malinga ndi department ndi gulu la ziwanda zimene adazipereka kwanuko ndekuti inu mumakhala muli pa mkangano ndi eni ake malandilodi a dzikolo chifukwa chake kumeneko iweyo utha kupita ndi zigayo 400 kukamanga zigayo kumeneko ndi kuzaza mudzi wonse zigayo anthu onse nkumabwera kudzagaya pamene papa koma eni ake a nthaka wamanga chigayoyo ndi ziwanda kuli ma landlord amene mukafika nawo mukakanika ku- kulumikizana nazo ziwanda za dera limene mwapitalo simunapange nazo ubwenzi palibe communication iliyonse pakati pa inu ndi izozo izozo zimatenga ulamulo oyamba kukukanizani zabwino za nthaka imeneyi mupeza kuti mukulima simukupanga zafumba simukusirika minda inu mukungokhala kumeneko cha iye plain naked munthu opemphera mwalima now eni ake a nthakayi kuti inuyo mukapeze phindu simunalambire nawo mafano simunalumikizane nacho china chilichonse cholakwika cha nthaka imeneyi simunapembedze nawo miyambo ndi zina zochitika kumudzi wakwanuko Pamenepo mumakhala mdani mukapeza kuti business za anthu ambiri zakhala zikufa chifukwa cha ma shrine place, malo okwezeka, ma landlord. Now, ichichi chimveke pano. Pali eni nthaka pamene tikanena kuti eni nthaka sitikunena iweyo iyayi eni nthaka si iwe zimveke pamenepo chinsinsi ichi chonena kuti eni nthaka si munthu chinatulukiridwa kalekale zaka 452 zapita kumbuyozo ndi mkulu wina wake amene ankamutcha kuti ken aizamai Ken Aizamai ndi amene adayamba kudziwa kuti dziko limakhala ndi ndiye iyeyi ndi amene anapita kumakatumba kumakatumba kumakatumba mpaka nakukapezeka kuti watsegula Ministry of Lands unduna wa zamalo mukazapitanso ku unduna wa zamalo mukapeza kuti adayika makhazikitsidwe onena kuti nthaka simakhala ya munthu sakumva anthu mukapita kukapanga lease amakuwuzani kuti 99 years nyengo ya ine ino 99 years ndipanga pamene ndikhala ndikhala ndikhala ndikhala m'bado ukudzawo lero ena akukapanga renew chifukwa makolo awo adapanga lease zaka zapita mbuyo muchama 18 chakuti lero lease ija 99 years yatha sipawo mukapita ngakhale ku city kukatenga ka- makalata a malo a poloti amakuwuzani kuti si panu mukapita ku lands akupasani malo amakuwuzanibe kuti si anu mukapeze chinsinsi chifukwa chani boma limachita claim kuti dothi si lako ndi la ife chifukwa chonena kuti ndi shrine eni yake amalowa ministry of lands yo payokha is a shrine ndiye ali ndi ownership sakumva munthu nkhani yosausa amayi ndi abambo tikamalankhula za ziwanda ku dziko lapansi ndi kumafotokozera za kuopsa kwa ziwanda kapena mmene zidagwirira ntchito zikanakhala bwino tikadamamvesesana chifukwa tikanamadziwa kuti department yakuti imayang'aniridwa ndi ziwanda mtundu wakuti ngakhale ili m'manja mwa boma koma amene anatumba kuti pakhale ministry imeneyo ndiye idzichita ownership ya chinthucho ndani mukapeza kuti ngakhale minister of lands nayenso si pake ndiye kuti mwini wake wa nthaka ndi ndani nkhani yosausa ngakhale pamene mudamanga state house mukamfunse kamuzu zikalata akatuluse kamuzu simukapeza kuti ndi pake pamalo paja nena kumene kuli sanjika kodi munamangako chani mtunthama monsemo mukumuonamo kuno kumalawi mukafunse si pawo si pa munthu pamene paja mpaka tsiku limene yesu adzabwere nthaka ndi ya ndani mwini wake kuli ma landlord ku dziko lapansi amene amatha kupomboniza anthu asauka chifukwa cha malandilodi a dera lakwawo ngati ine ndili wakuzomba malandilodi anga ndi ankhanza ndizunzika kumeneko olo nditalima mpunga mwa bimbimu ndikumfesa monse kupita kumusi mpaka kukafika kuti konse mpunga ukhaokha mpaka kwa namadingo mpunga ulendo mpaka ukafika cha kumusi ku matiya mpunga ndilime konseko mpunga ukhaokha koma pokolola ndituluka empty ngati aeni yake a nthakayo sadandilole kwapita bizinesi za wanthu zakanika kodi inu simunali odya bwino ku blantyre mmene mwabwera mtawuni ya lilongwe nkuziyamba bizinesi ngati yomweyo zikuyenda nkhani yosausa Kodi si inu amene munali ku Zimbabwe? Banja lanu munkagwirizana ndi akazi anu? Si inu aja munali ku Area 10? Simunali ku Kawale, munali ku Nyambadwe. Mmene munasamuka ndi kupita kumpoto, n'kukakhala ku Kazolozolo ndikungoyerekeza, ndi kukakhala ku Mchengautuwa, kodi banja likuyenda bwino ngati mmene linkayendera ku Blantyre? Chasausa ndi chani? Anthu ake nomwenu munkagwirizana? Mukukhala ku Mchinji, kusamukira ku Balaka, mwayamba kukangana. Chifukwa chani okondedwa? Pali ma landlord amene nthawi zina samakulolani kuti muchite transfer mtendere wa nthaka ina ndi mtendere wa nthaka ina. Mumayenera kuchitidwa welcome ndi ziwanda za mu Lilongwe. Eya Lilongwe ili ndi ma landlord ache. Nthawi zina mukaona kuti mukafika kumaloko kudwala kumene nthenda zija zosadziwika bwino tinkakhala bwinobwino mmene timakhala dera lakuti koma mmene tasamuka ndi kukakhala kwakuti wana kungotsegula m'mimba wana malungo wana kudwala ena tataya kumene abale ndi ana ngakhale azimuna azikazi atayika kumwalira chifukwa chakuti tidakakhala dera lina panalibe welcome ya achaini ache malandilodi na nthaka sikhala yako pamenepa pakufunika pamveseke pali ma landlord Nde, kuti inu ndine tiyendere limodzi pa yankho ndi umboni umene ndikuperekera wakuti e ziwanda zili ndi ma shrine place tiyendere limodzi kuyambira pa vesi imene ya namba 50 koma ndimafuna mmwamba mwa buku la numeri chapter 33 mumve koma ndi khutu la uzimu akuti Aisiraeli apitikitse eni dziko la Kanani. Ndimafuna inu muyambe kuwadziwa eni yake a dziko la Kanani, amene anali ma stronghold a dziko la Kanani, mmene mpingo umakalowa ku Kanani, nkhondo zidali pati, kuti mpaka na Yehova adzikhala convinced ndi kutsogolera ulendo kulowerera zinthu za anthu inu simunadabwe mdede wa mulungu anautenga kuti mdede woti ulendo fuko lina likuchoka kupita ku zimbabwe iye basi akhale pasogolo ching'a aziyenda ndine pasogolo pantundatunda zopanda ntchito ulendo woti fuko lina likuchoka ku zambia likupita ku- ku- likupita kukakhala ku tanzania ni nkhani imeneyi yoti mulungu inkhuze tsopano inu mudabwe kuti chikwakhuza akuluwa ndi kukhala kuti ineyo sindiwalola anawa apite okha chifukwa chake ncha paulo akuti kulimbana kwanu m'buku la efeso sitilimbana nalo thupi ndicha ndi mwazi maso a mulungu ankaona zosaoneka now ponena kuti mudzipitikitsa nkhani ndiyosausa uko ndi nkhani imene ndiyovuta kwambiri mulungu amaona zinthu ziwiri kumayiko kumene amapita ku kanani kumene mulungu amapita amaona ma landlord ali kumeneko amene ana a israeli samaona amene ankadziwa kuti ine kungochokapo ndikutsala okha kuti apite dziko limene lija mpaka lero sakadatenga chifukwa kuli ma landlord ma landlord iwo ndi amene adayika wanthu owoneka ndi maso amene tsopano Israeli popita kukachita nkhondo, pakuti sizingauke zokha ziwanda, ndiye ziwanda zija zidavala matupi a anthu, ndiye tikumva kuti kunali ziphona ana anaki, tapeza Aamori, Ayebusi, Agirigasi, mitundu imene idachita chisankho ndi kulandira ndi kuyanjana ndi ziwanda ndi kutenga malo ndi kukhala ndi maiko, minda zajira, kutenga chaini yache azajira. nkhani yosausa ndiye pano baibo likuti muzikapitikitsa akanani mdzikolo mukakalowa ndiye pamene akulankhula zakuti muzikapitikitsa kolingana ndi mmene ife amene takhala ku chipembedzo cha satana kwa nyengo ndi kuphunzira mmene zimenezi zilili amationetsa maboma awiri Thupi lionekera ndi anthu, ziwanda zionekera pomwepo. Ngati zipani ziwiri, cha uzimu ndi cha thupi, chatenga malo, ndiye kuti ngati muli mu Lilongwe mudzaona nzika za Lilongwe, ndiyenso kuli nzika zosaoneka ndi maso za China cha Lilongwewo, ndiye zosaoneka ndi maso, nzika za Lilongwe zosaoneka ndi masozi ndi zimene zili ndi ma shrine place. kananji mukabwera pa central region ndiye mukapeza kuti a zili nawo chaini yache ngakhale mashrine place mukapeza nkhani yosausa okondedwa izizi ndizofunika khutu la uzimu komanso kumvesesa ndi chidwi maka kuti ambuye akuthandize ukamamvesesa bwino za nkhani imeneyi imavuta kuimva ukaimva ndi thupi chifukwa timayang'ana mkalasi ndi kungoyang'ana anthu amene tikuwaona O- aza aza chiwerengero kayamatasa statistics akawerenga angotiuza kuti ah ife aujeni chakuti chakuti ogawa o- ogawa ma id ehe tawerenga tikupeza kuti lilongwe ili ndi anthu 4 miliyoni 400 chakuti koma mwaphonya chifukwa mukatenga anthuwo anthu mwaona 4 miliyoniwo ndi amene mukuwaona inu koma acheniake a dziko limenelo la lilongwelo ali over mamiliyoni mukuwatchulawo ndiye gulu limene lilosaoneka ndi maso lilimo mdziko lapansi ndi limene limasintha zinthu zanu kumasintha nyengo zanu zinthu zanu osayenda bwino zinthu zanu kuyenda bwino kufa mosadziwika bwino ngozi kukanika kwa mabizinesi kuvuta kwa zinthu kutha kwa ntchito kukangana m'makampani udani kulozana kuphana kulandana azimayi acheniake amene amapereka zinthu zimenezi ndi malandilodiwo nkhani imene ndiyosausa zimenezi ndi zosausa nkhani ndi yovuta kwabasi okondedwa masiku amenewo ngakhale ziwanda zoyendayenda zachiwerewere zinali ndi malo amene zimatengana tiyena abale tikakhale zaka zambiri zapita ku- ku- ku- ku- kumbuyozo zidakhazikika ku eastern region inu mukudziwa za mangochi anyamata adathera kumeneko mabwana adathera kumeneko sadabwerere chifukwa chani m'masiku amenewa kunali shrine place ya chigololo nkhani yosausa makosana muzimva kodi adalakwa ndi munthu wobadwa ku mangochi kodi adala- adali hule ndi mmangochi adali hule ndi mkazi wa kumangochi kodi adali hule ndi mkazi wa chiyawo ayi koma mashilaini achigololo anakakhazikika mukamabereka ana amakafikira mu ulamuliro wa chiwerewerecho mapeto ake kudamveka mbiri kuti koma ku mangochi nkhani yosausa makosana pamene ena momwemo amangochi ankabadwira ku mchinji ankakhala bwinobwino ena momwemo ayawo amangochi ankabadwira mzi- Mzimba ku Karonga chitipa kuti anka koma mukakangoponda mu mzinda wa mangochi m'masiku amene the atmosphere ya ziwanda za chigololo mmene achina jana achina janais atatenga malo mmenemo okondedwa wekha umatha kudziwa kuti ndakodwa ambiri adathera kumeneko kodi simudziwa kuti anali malandilodi amene ankalamulira malo amenewo ataswana ndi kuchulukana sipamene adayamba kufalikira dziko lonse lapansi lero mashrine place azisembwere ndi ambiri tidzatchula okhazikika mdziko limeneli so tamverani mawu amene okondedwa tiyambira pa vesi namba 50 ikulankhula mawu Ndipo Yehova ananena ndi Mose m'zidikha za Mowabu pa Yorodano ku Yeriko, nati, Nena ndi ana a Israyeli, nuti nao, Mutaoloka Yorodano kulowa m'dziko la Kanani, mupitikise onse okhala m'dzikomo pamaso panu, ndi kuwononga mafano awo onse amiyala ndi kuwononga mafano awo onse onyenga ndi kupasula misanja yawo so timvane pano bible likufotokozera bwino za mashrine place wa ndiye akuti mutawoloka yorodani ndi kulowa dziko la kanani akuti choyamba mukakalowa mdziko limeneli mukapitikise anthu okhala mdzikomo pamaso panu zimveke zimenezi ndiye mukakapitikisa anthu okhala mdzikomo pamaso panu ndiye kuti apa akuchita kaye dilu ndi wanthu limveke bible pamenepa anthu okhala mdzikomo akunena ine okhala ku lilongwe nkhani yosausa timve pano anthu okhala mdzikomo akunena iweyo okhala mblantyre iweyo okhala kukanjeza anthu okhala mdzikomo akunena inuyo okhala chigawo chapakati inuyo okhala kumpoto tikunena malawi anthu okhala mdzikomo tikunena okhala ku cape town anthu obadwira mmenemo okhala mdzikomo durban okhala mmenemo kinshasa okhala mmenemo lusaka okhala mmenemo francistown okhala mmenemo gaborone okhala mmenemo M- m- m- mukakafika anthu okhala mmenemo poyamba ndiye kuti bible likutipasa ma image a anthu inu ndi ine okhala mdzikomo nkhani yosausa ndakuti muzikayang'ana kaye amenewo Ichichi chikutipasa chithunzi chakuti pamene ziwanda zifuna kugwira kaye ntchito, poyamba amene amawonekera kwa wanthu ndi munthu okhala mdzikomo musadayambe kuwona ziwandazo. Chifukwa chake mukabwera ku Lilongwe muwona ife, simuwona ma landlord a Lilongwe. mukapita ku balaka mukaona simukaona anthu a mbalaka simukaona anthu a mzomba simukaona anthu a mmachinga muka, simu, mu- mukayamba kuona anthu a mmadera amenewa musadaone ziwanda za m'mayikomo za mmalowo pamene pamveke tsopano tamverani ndakuti muzikawapatikisa pamaso panu number 2 ndi kuononga mafano awo onse tsopano tikuyambano kuyamba kuona chithunzi china chithunzi china chosonyeza kuti anthu a m'mayikomo kuli malandilodi amene saoneka ndi maso amene amawalowa ndi kuwauza kuti muumbe zis- zimapira zosonyeza maevidensi amene anthu aja akalowa adzadziwe kuti ifeyo kunoko tiliko ma structure osonyeza kuti dzikolo lili ndi eni yake kodi zikumveka zimenezi kuma kumajambula akuti achina ndani ndani johnson bushi kaya ndani a- atanyamula dzanja limodzi lili pansi akweza dzanja Ma- mukamalowa mu- mu- ngati mukulowa mu parliament mu- mu- mukapeza kuti a- akujambulirani bingu chiboliboli cha bingu zoutsa umwini wa chinthu u ownership kuti mukulowa mdziko tsopano lakuti anthuwa kuli chipembedzo ichi koma akalowa anthuwa ali ndi milungu imene amayipembeza paulo pa buku la machitidwe chapter number 17 akuti akuyenda mu msewu anayamba kuona ziboliboli zosonyeza kuti mzinda wa atene anthu okhala mdzikomo ali ndi chipembedzo chawo nkhani zosausa zimavuta zimenezi ni nkhani zosausa okondedwa nkhani zimenezi ndi zovuta chifukwa ngati mukuyenda mtawuni mukapeza kuti atiyikira mblantyre anatiyikira clock tower atajambula otchi ili choncho okondedwa ili ni minga zake pamenepo ili phee tizimvana okondedwa pamenepo ndiye mukapeze kuti kodi amene adaumba ochi ya clock tower amati chani amapereka chinenero chanji Nda- ndikuti zifanizo zoyima zili ndi nkhani mupite ku site kapena nanu ameya mwangosankhidwa simukudziwa tanthauzo la clock tower mwangokhala muli pamenepa muli phee palibe chimene mukudziwa mulowe mtchalichi muyambe kupemphera akuwuzeni zochita osamangolamulira mabulutu osadziwa chimene chilipo muzifunsaso za uzimu mutaphunzira muzifunsaso kuti kodi mulungu akuti chani pa chimene tayimikachi kaya zikumveka kaya nkhani yosausa ndiye mwayenda mwafika pa chichiri kodi ncha mukachipeza chitayima mmati ncha ka obelisk kamkatikati mmati ncha nkhani yosausa okondedwa ndi zifanizo zimene zimayima mmadera ndi mmatauni zina zimene zimaoneka ngati zopanda tanthauzo kwenikweni zimayikidwa zimene ozisanthula amayenera kuzipeza kuti kodi chimenechi ndi chani chajambulidwa apapachi na mukapeza kuti maiko ambiri pansi pa nthaka mukapeza kuti pali zifanizo zimene amayimika apa ndikupita kuti sindikufuna mutayike muyambe kuchedwa ni nkhani ya clock tower muyambe kuchedwa ni nkhani ya, ya, ya, ya, ya chichiri iyayi ndikungofuna kufotokozera zimene zimayima pamveke pano zimakhala ntanthauzo wotchi ili ntanthauzo nkhani zosausa h ali ntanthauzo nkhani yovuta okondedwa nkhani imene ndi yovuta tili ni malandilodi amene amalamula kuti zimene zija ziumbidwe ziimikidwe. Ndipo dziko likayamba kudzadza ndi zifanizo za ziboliboli, zoumba, zoima, Mulungu chimamnyansa, chifukwa amadziwa kuti amene akulamulira kuti tiyeni tiziumba ndi zoimirira zifanizo za anthu apansi pa nthaka, kumanena kuti Baibulo lina kuti musaziumbire milungu ina koma ine ndekha, ndiye muumayimayo anthu omayima inu nkumalambira nkumakaweramira wanthu obadwa ni anthu atajambulidwa nkhaniyi imakhala kuti tsopano ikupita ku zifanizo ikupita ku ziwanda zimene ndikuzitcha kuti malandlord simuyamba kwaona ndi maso mukaona wanthu okhala mdzikomo mwapitikitse koma mutatha kuwapitikisa mukayambe kugumula ziwanda zili ni malo amene zimakhala m'bale wanga ndithu usayese zamasewera ziwanda zili ndi kumene zimakhala ndipo kokhala tisadayambe kutchula kukulukukulu ndi malo amene tikukhala ifewa lilongwe ili ndi aini ache blantyre ili ndi aini ache kulikonse kumene mungapite makosana kuli ndi achaini ache nkhani zosausa zimenezi tatiyeni tioneni vesi namba 51 kuti tithamange popeza ndi umboni siulaliki tamverani okondedwa ndiye akunena kuti vesi yake ya namba uh, 52 ija akuti miyala ndi kuononga mafano awo onse onyenga aha ndi kupasula misanje yawo nde tsopano ine ndimanena za mashrine place Ndimafuna malo amenewo onena kuti misanje yawo. Mukapeza mawu akuti misanje ndiye kuti imeneyo dwelling place panali pa msanje pawo pamenepa amenewa amatchedwa misanje koma m'buku la yeremiya malo omwewa och- mawu omwe otchedwa kuti misanje amawatchanso malo okwezeka kapena kuti zitunda tiyambe kumvana kuchoka pamenepo zitunda kapena kuti malo owopeka ndiye tiyamba pamenepa tsopano pogwiritsa ntchito misanje ndi malo owopeka tachoka ku bermuda island tsopano tikufotokozereni zimenenso chipembedzo cha satana chimatifotokozera potitukula maso pa nkhani ya mashrine place nkhani yosausa okondedwa imeneyi kodi zikumveka izi now tisadayambe kufotokozera za mashrine place-wa kapena za malo okwezekawa taonani chimene buku la oweruza likufotokoza pa nkhani yomwe yomweyo imene tikuyankha funso molifotokozera kuti kodi ziwanda zili ndi malo ee zili nawo zili nawo ndiye munditsatire patalika koma tiyende limodzi tiyeni tiyambireni pa vesi yake ya namba 19 ya oweruza chapter number 1 iyi ni nkhani ina muyipeze pamenepo mumva kuti aisraeli alonjeza aonjeza kugonjetsa kanani ndiye tiyeni timve anapatsidwa mandate yakuti aoloka afika kutsidya lija aoloka yorodano ataoloka yorodano ikuoneka kunena kuti ntchito sidathe chifukwa chani adakapeza ma landlord ali kumeneko ndekuti dziko la kanani anthu mumaonawa koma kunali ziwanda za satana kunali boma la satana maiko ulamuliro wa satana shrine place chigawo china cha shrine place ndi ulamulo chifukwa m'buku la Yeremiya shrine place malo okwezekawa amatchedwa chitunda malo okwezeka ndiye malo okwezeka nchani wokondedwa tapeza kuti alipo angapo ku dziko lapansi amene tiwapereke ngati zisanzo amatha kukhala omangidwa pena samakhala malo oti amangidwa koma amakhala malo okwezeka malo owopeka malo amene inu nonse mumagonjerako malo amene inu nonse mumaperekako ulemu amakhala malo okwezeka malo owopeka misanje nkhani yosausa dziko lonse la kanani linali ndi misanje kumene akakhalakhala zonse zochitika zawo zimakathera kumeneko kumene kumakhala ma authority anthu amaulamulo amene anali ma final decision final maker ma final say kumeneko kumene kunali ma stamp odindira kuti ee chatheka ayi takana kumene kuna- kumatuluka zidindo kokwera kwakuti kumeneko kukanena palibe ati asuse nde shrine place imene yakuti mwina kumalayi kuno inuyo muli nayo ndingoyerekeza kuti kumalayi kuno shrine place yathu yayikulu kwambiri ndi pa khoti nkhani yosausa mukafika pa khoti nokha mmadziwa kuti ndafika pano ndi shrine place ndiye malo oyamba okwezeka nsanje nambala 1 umene olamula amphamvu angachuluke kotani kumakhala eni yake amene akanena kumeneko kulibe opaswa o- oti munthu wina angatsutseko kulibe mwachisanzo ngakhale purezidenti tikumuyona leroyi maso ake mantha ake pamene angakathere lero atamfuna kuti timuthe timchotse pali dzuwapo ndi khoti shrine place malo apamwamba okwezeka palibe wina kodi wandale kodi ndani amakathera kuti kumeneko Mutharika bwanji amakathera kamuzu akathera kuti komwe n- ambiri a anthu olamula a dziko lapansi maka lino la malawi amathera ku- icho chimene imatchedwa kuti shrine place malo okwezeka kumene kuli chonena chomaliza kuti chikanenedwa chimenecho palibe atachisinthe shrine place inu muli nayo mumaona bwanji okondedwa kungofika kokha pa khoti nonse mmakhala muli teng'eneng'e mumaopa chinthu chakuti simukuchiona ndi maso milandu imakhala kuyenda zigamulo zimakhala zikuyenda mmutu mwanu ndende zimakhala zikuyenda mu- masentesi mumakhala mukuwaona mumakhala mukuona mukuchosedwa pa khomo lanu osaonanso amayi wanu osaonanso akazi ako umakhala uli ndi mantha utadzadza malovu mkamwa ndipo sumakhalanso munthu pawekha umadalira munthu wina shrine place amayi ndi abambo tili ndi malo okwezeka ku dziko lapansi ndipo malawi namba 1 shrine place yathu ndi pa khoti kodi zikumveka izi now imeneyi ndi imene imatchedwa kuti misanje ndiye mmalo ngati mmenemo amene amalamula amene amakhala ndi mphamvu zambiri zosaoneka mmenemomu ndi maso power behind the throne ndi ndani kuseliku kumakhala kuli ndani kumakhala kuli ndani pakuti Attorney General ndi mwana na yesu akakhala pa mpandopo kuseli kwake kumakhala power behind the throne president mukamuyika pa mpandopo kuseliko kuli power behind the throne now amenewa ndiye malandilodi a zinthu ku dziko lapansi amene amatha kuzipanga turn zinthu kuzitembenuzira koyipa olowa abwino koma kuwatembenuza nkukhala anthu oyipa chifukwa cha amene akulamula nkhani zosausa okondedwa amakhala anthu amene sakhala anthu paokha amene amakhala m'mipandoyo Nawonso amakhala pa chiopsezo, sadziwanso kuti n'chani chikuchitika ayi. Nkhani yake imakhala yovuta. Nkhani yake imakhala yosausa. Simungafotokozere, sangakufotokozereninso. Chifukwa chani? Power behind the throne imatchedwanso Shrine Place. Kuli olamula amene department iyo samadziwa kuti amalamula kunoko ndani. Ku court sikulibe wamkulu. mungayike Attorney General muyika ndani muyika ndani koma kuti mwakuuza kuti purezidenti wanu ndani wa mabwalo oweruza mukapeza kuti ayang'ana uyo ayang'ana uyo ayang'ana uwo a Chief chakuti chakuti justice zathera pomwepo koma nayenso kuseli kuli chimene amachiwopa chifukwa chani malamulo amangokhazikitsidwa ndi chi-shrine place nkhani imeneyi okondedwa ndiyozama komanso ndiyochitisa chidwi kuyimvetsetsa muyimve kuchoka kwa ife anyamata amene tagwira ntchito imeneyi kwa nthawi ndipo tikuziwa pang'ono ndiye tigawane ngati umboni pa funso ili lakuti kodi satana ali ndi malo amene amakhala tili nawo ma shrine place ku dziko lapansi tamverani m'bale wanga tsono pano ndinatchula chapter cha oweruza 1 kuyambira vesi yake ya namba 19 ndiye mundilole kuti uh, vesi limenelo ndiyambe kuliwerenga kuti ndipite patsogolo pang'ono pa yankho langa la nthawi yayitaliri tamverani vesi yake ndi ya namba 19 akuti ndipo yehova anali ndi yuda iye anawayingitsa akumapiri osayingitsa nzika zakuchigwa popeza zinali nawo magaleta azitsulo tikuyipeza pano sopano shrine place number 2 chinthu chochitisa mantha ku dziko lapansi ndiye ma department a zachitetezo police army payokha ndi shrine place imene imakhala ndi agaleta azitsulo mwa njira ina department ya ichi imakhala yoopsa kwambiri mukamusankha mtsogoleri ku dziko lapansi amachita izo koma maso autsogoleri kuti ukalimbe boma kuti lilimbe kuti likhalepo limadalira shrine place ya chitetezo nkhani yosausa ndiye kumeneko sitipita kutali ayi tibwerere ukondedwa kuti mwina tikhaleko m'malawi muno masiku awiri atatu tikulengeza uthenga wabwino ameni mpingo okondedwa ndimafuna tione mashrine place amenewa pamene ndikuyankha funso limeneli kuti dzikoli lili ndi achaini yake ameni mundimvese okondedwa ku chapter chimenecho ndathawa sindipitako kutali kuti tikhale ndi masiku awiri atatu olengeza uthenga wabwino ku dziko lino la malawi zilipo zimene mukadafuna kumva zozama koma nthawi sinakwani ndiye tizichite mwa nzeru koma tingodziwa kuti tili ndi shrine place imene ayuda adalephera kuikankha chifukwa chani akuti anapitikitsa enawo koma ena adakanika sadayambe nkwayamba komwe chifukwa chani anali ndi magaleta azitsulo ndiye tsopano muona kuti compromise idayambika yakuti komweko kuli ana a mulungu komweko kunayamba kupezeka anthu amene sali a mulungu mwachitsanzo muwerenge monditsata ndipo yehova anali ndi yuda anali ndi yuda ndi iye anawayingitsa akumapiri osayingitsa nzika za kuchigwa popeza zinali nawo magaleta azitsulo yuda uja atalowa kuti akayambe kulamula mbali imene adamugawira kuti ili likhala dera lako adakapezerera akumapiri koma akuchigwa adalephera kuwathamangitsa chifukwa anali ndi magaleta azitsulo zotsatira zace ncha dzikolo akulamula ndi yuda koma kuchigwa kuli amapiri ku- kuli anthu amagaleta azisulo wakanika kwata ndikuti tsopano pakuchita combine yakayendetsedwe kake kaboma boma loyenda ndi anthu achilungamo yuda likuphatikana ndi boma loyendetsedwa ndi anthu amene ali ndi ulamuliro chifukwa cha zipangizo za nkhondo zimene anali nazo nkhani yosausa tentioneni vesi yake ya namba 20 ndipo anampatsa kalebe hebroni monga mose adanena iye nawayingitsa komweko ana amuna atatu a anaki vesi 21 koma ana a benjamini sanayingisa ayebuzi okhala mu yerusalemu Koma Ayebuzi anakhala mu Yerusalemu pamodzi ndi ana a Benjamini mpaka lero. Ndiyedi mukapeza kuti izizi ndikukutchuliranizi ndi ziphona, ndiye kuti ndimakhala kuti pomwepa ndikuyankhanso funso lakuti, kodi ziphona zidakalipobe ee ziphona zidakalipo mpaka lero fo mawu a mulungu akuti ndi omwewo dzana lero ndi kunthawi zonse ndiye pano baibulo likundiwuza kuti ayebuzi adakali kuchigwa ayebuzi anaphatikana ndi fuko la benjamini mpaka lero adakali kuti okondedwa komweko ndiye kuti muzikapeza makosana amenewa mukayenda kumunsi kwa canada anathawa ena ali cha ku australia mwapeza akuyenda Ziphona zimenezi zazungulira monsemu, tingazitchule mpaka mayina, zimene zikuyendetsa nawo dziko lapansili. Ndiye ziphonazi ndi zimene zikusunga ma shrine place. Now, chithandizo chikamachoka ku mayiko akunja kubwera kuno ku Malawi, kumakhala kuti shrine ya kumeneko ikugawira shrine ya dziko la kwanu. inu ndi wongodya muli pansipa osadziwa network yake apa kuti ikuyenda bwanji nkhani iyi ndiyosausa nkhani iyi ndiyovuta kunja kuno kuli boma lina losaoneka ndi maso limene limalamuliridwa ndi amene ine ndikukuwuzani kuti ndiye malandlord mwamanga inu nyumbapo a landlord sinuyo zakumvatu anthu kutera kuti mavuto ena amene mukuwapeza mu nyumba imene mukukhalayo mukupeza mavuto chifukwa cha landlord mwini nthaka pamene padamangidwa nyumbayo kaya nku 43 mavuto ena ukuwapeza iweyo ku nyumba yabwinoko ndi landlord mwini wake wa nthakayo ndani mudamanga pamwamba nyumbayo koma nthakayo ili ndi a landlord ndiye amabwera kuzatolera msonkho pakhomo pakopo kaya afuna mwana atenga akupita naye kaya afuna magazi akhapidwa zivuta zinthu atolera chifukwa landlord ndi iyeyo inu simudabwa kuti zasokonekera zinthu sizikuyendanso bwino zavuta mgwirizano palibe abalalika abambo bola muja mukakhala ku mchesi muja mumakhala ku- ku- kwa- kwache musa kutchire kumanyowe kuseri uku chingidi uku bola mumakhala mmene kuja lero mmene mukhala kuzikuyenda ngati malandlord kumene mwakakhalako ndeye sasamala kuti muli jakuzi sasamala kuti kadenga ndi kamtundu wace kasilingi ni yokongola bwanji koma ngati mwamangapo mwini wace wakalipa landlord zivuta mmenemo makosana osangoyenda tikufunika ife tidalire mulungu ngati mmene anadalirira ana israeli pokalanda kanani anasogoza mulungu mwagula poloti akupasani kanda ino build kama katenga ku housing kaya mwatenga kuti mwagula poloti pepala lili m'manja simunamange mudziwe kuti pali landlord pamenepa ndipemphere zinakalamba zimakhala pompo adazithawa ambuyawo ambuyawo kalero amene ankalima kale kale kale kale kale kalero ali pompo nikokalamba ni nkhalamba ya chiwanda ili pamenepo imakhala pompo ikudikira chiweruzo iwo akamanga nyumba yako pamenepo chisawawa vana kumwa uhule kumenyana ndeu pakhomopo zasausa chifukwa landilodi wa pamalopo munapemphera kodi pamene mumagula poloti imeneyi kodi sizi zikukuvutani lero chongofika mmene mwa resignation letter akuti chosani takuchotsani first letter akuchosani ganyu chavuta nchani kuntchito sizikuyenda Mwa- m- kodi mudapemphera popanga rent nyumba imene mukukhala chifukwa mmenemo muli malandlord alandlord simapasa ndalama wayi pali landlord pamenepo kaya Ah, amangetu nkhani yosausa pali landilodi ka pamene mulipo pali landilodi pamenepo pa sopo zitha ndalamazo ka iwe sukudabwa ti pamini basi tingoti ina yafa lero mmawa yagwera uko akakazima kakamira malingana ndi mabizinesi ta amira amira sakungokomoka kuti ndalama zikuoneka ndi amira anu pali landilodi pamene mukukhalapo mwini wache adakhalapo kale kale polotiyo isanamangidwe mwanchotsa mwapemphera nkhani yosausa nkhani yosausa okondedwa imene ndiye nkhani tikuyipeza pano m'buku limeneli la oweruza lotsimikizira kuti kunja kuno kuli mashrine place kumene ziwanda zimakakhalako tamverani okondedwa napoleon bonaparte anakhala mkulu wansembe wa malo okwera ndipo mawu ake adati tidzayang'ana malo opatulika ndipo tidzamenya nkhondo yolimbana ndi malingaliro ndipo tidzalimbana ndi mala- malingaliro olimbira olambira yehova ndipo iye anayamba kumenya nkhondo zikuluzikulu zolinga za malo a misanje ndi zachabe kwambiri chifukwa amafuna kugwira yosefe osati kupha yosefe sakumva anthu shrine place imalimbana ndi yosefe imafuna ingomgwira yosefe imtsekere ndende koma osati imuphe yosefe amayenda abambo tili ndi mashrine place ochuluka tikadawerenga amos chapter 6 verse number 6 komanso yesaya 1 mpaka 18 pamene tidakapeza mkatikati mwa nkhani ya milungu yopezeka ku iguputo koma tamverani okondedwa panonso zipembedzo zili ndi mashrine place awo mwachitsanzo islamic shrine place ndi kaba nawonso mashiya ali nayo yawo kumpoto kwa siriya azibambo amagona konko achipembedzo cha chishiya mu mzikiti ndiye amatenga mphamvu ndi kudzodza tamverani mphamvu zake zochokera ku shrine place ya chipembedzo cha chisilamu mu chigawo cha mpingo wa chishiya tamverani munatuluka anyamata amene adameza mabomba ndi kukwera ndege ulendo kukaphwanya chinyumba cha bizinesi cha ku america mu september 11 nkhani yosausa okondedwa tamverani ndi nkhani imene imakhala yovuta kwambiri amayitcha kuti power behind the throne ndiye panonso tili ndi polisi ndi shrine place

Janjaweed, the Arab military in Sudan, Darfur region, nkhani yosausa, PLO, People Liberation Army. okondedwa nkhani imeneyi ni nkhani yosausa okondedwa muziona kuti amenewa ndi ma shrine place amene avuta ku dziko lonse lapansi ndithu ziwanda zili ndi malo amene zimakhala ndipo zili ndi maulamuliro amene zimakhazika ku dziko limenelo kotero kuti ine ndikulekereni pamenepo amayi ndi abambo kungokupasani umboni chabe koma ndime yachiwiri ndibwera nayo kudzafotokozera kagwiridwe ntchito ka makosana amenewa kuti tsopano akamapita ku wanthu wamba ma landlord-wa amayenda bwanji mu dziko lapansi koma choyamba tangotenga maulamuliro akudziko kwa akweza mwamba ndikukuonetsani ma shrine place malo osausa nkhani yovuta bale wanga undilole ndilekeze pamenepo yankho langa lili ndi lalitali pafupi 1 hour mulungu akudalise zikomo kwambiri